moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wathu ndi hosana lero tiphunzira kuti ndimapembedza mulungu ndikamutamanda vesi lathu loloweza ndi yohane 12 vesi yake ya 13 hosana wolemekezeka iye amene adza mdzina la ambuye kodi mnzanu adachitapo chinthu china chachilendo china chake chomwe sadachitepo nkale lomwe mu nkhani ya lero ya m'baibulo yesu akukonzekera kulowa mu yerusalemu amadziwa kuti posachedwa adzakumana ndi imfa ndipo adachita chinthu china chosazolowereka chomwe iye ada asadachitepo kale lonse ndipo zidali motere yesu ndi akuphunzira ake adali pa ulendo wopita ku yerusalemu iye adauza akuphunzira ake awiri kuti pitani ku mudzi wapatsogolo panu Ndipo mukakalowamo mudzapeza mwana wa bulu womangidwa pamenepo, amene sanakwerepo aliyense. Mumasuleni ndi kubwera naye kuno. Wina akafunsa kuti, Chifukwa chiyani mukuchita izi? Mumuuze kuti, Ambuye akumufuna ndipo ndidzamubweza posachedwa.
Iwo adapita napeza mwana wa bulu cha mumsewu, womangidwa pafupi ndi khomo. pamene adali kumasula anthu ena amene adayima pafupi adafunsa kuti ndi chifukwa chiyani mukumasula buluyo iwo adayankha monga yesu adanena ndipo anthuwo adawasiya akuphunzirawo adapititsa bulu uja kwa yesu iwo adayala zovala zawo pamwamba pake ndipo yesu adakhala pamenepo yesu adali kutsatira mwambo wa chiyuda wolowa m'nyumba yachifumu Mwana wa buluyi anali ngati amene mafumu a Chiisiraeli ankakwera zaka za m'mbuyomo. Zaka zingapo m'mbuyomo, Zekariya adali atalosera kale za izi. Adalemba kuti Mesiya adzadzionetsa yekha kwa anthu a ku Yerusalemu, ndi kuti adzakwera mwana wa bulu. Anthuwo ankadziwa za ulosiwu. Yesu atangokhala pa buluyo, ophunzira ake ndi ena adayamba kukuwa. anthu adamtamanda iye ngati mesiya mfumu yawo ophunzira a yesu adayala zovala zawo pamaso pa yesu kuti mwana wa buluyo ayendepo anthu ena ataona zomwe zinkachitika adayamba kufuula ndi kuyala zovala zawo nawonso pamodzi ndi ophunzirawo adafuula hosana wodala iye amene adza mdzina la ambuye hosana ndi mfuwu wa matamando kwa mulungu anthu adali kuthokoza mulungu chifukwa chowatumizira mesiya iwo adali kulemekeza yesu kuposa kale lonse anthu ambiri adali atabwera ku yerusalemu kudzachita paska paska idali nthawi yokumbukira momwe mulungu adatsogolera anthu a chiheberi kutuluka mu aigupto zaka zambirimbiri m'mbuyomo ambiri mwa anthuwa adali asanamvepo za yesu adayang'ana gulu la anthu lomwe lidazungulira yesu ndi kufunsa za iye munjira imeneyi adadziwa za yesu ndipo nawonso adalowa nawo mgulu lotamanda anthu enanso mkhamulo ankamudziwa yesu iwo ankadziwa za omwe adawachiritsa kapena kuwaukisa kwa akufa ndipo khamu lalikulu lidamtsata yesu uku akufuula pomwe iye ankalowa mu yerusalemu koma atsogoleri achiyuda sadali kufuula nawo iwo ankamchitira nsanje yesu adayesetsa kutontholetsa anthu "Shh, shh," koma adalephera ndipo adafuula mokwiya kwa yesu nati mphunzitsi awuzeni anthu awo kuti akhale chete Ndinena ndi inu. Yesu adayankha.
Ngati akhala chete iwowa, miyala ndi imene idzafuule. Iye adali kuwauza iwo kuti zidali zabwino ndi zolondola kuti anthuwo amutamande Iye ngati Mulungu, ndipo ngati anthuwo sadakatero, chilengedwe chake chikadatero. pamene mwambo udatha ophunzira a yesu adali okondwa komanso achimwemwe iwo ankaganiza kuti yesu akhalano mfumu yamphamvu yolamulira israeli iwo sankamvetsetsabe kuti iye adzawafera posachedwa koma kwa tsiku ili lokha yesu adawalola anthuwa kuti amulemekeze iye ngati mfumu iye adawalola iwo kuti amulambire adawalola kuti afuule kuti hosana wodala iye amene adza mdzina la ambuye mwa njira imeneyi adaonetsa chikondi chawo ndi ulemu tikamamutamanda yesu lero ifenso timamupembedza iye ngati mfumu ndi mpulumutsi wathu iye ndiye woyenera kutamandidwa